Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ekene m unu afa m bụ nwaada Chike Chinasa abụ m onye Iwollo Oghe nke dị n'okpuru ọchịchị Ezeagu n'Enugu steeti isiokwu m ji bịa taata bụ ilu gịnị bụ ilu ilu bụ otu atụmatụ okwu ndị Igbo ji ezipụta echiche ha ndị Igbo ji ilu ezipụta otu ọ dị ha ndị Igbo ji ilu adụ ndụmọdụ ndị Igbo ji ilu akwa emo Ọ na-abụ ndị Igbo na-ekwu okwu a na-atụ ya ilu maka na ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ndị Igbo sịkwa na onye a tụrụ ilu kọwaa ya mara na ego e jiri lụọ nne ya lara n'iyi maka na ọ bụ naanị ofeke ka a na-abụ atụọla ilu akọwaa ya. Ilu Igbo dị ọtụtụ, ọ bụghị onye ga-asị na ya macha ilu Igbo niile maka na ilu anaghị agwụ agwụ. Ngwa ka anyị leba anya n'ụfọdụ ndị a. Ọ na-abụ e jide ibe ji n'aka, e wee sawa agụụ okwu. A kpaa akpa gbuo nwa ada, ọ naghị anwa n'afa. A nyụkọọ mamịrị ọnụ, ọ gbaa ụfụfụ. Nwatakịrị na-anọdebe okenye nso, ọ taghị ibekiri ọjị, ọ taa ọkpụrụkpụ anụ. Ụzụ na-amaghị akpụ ogene, ya lebe egbe anya n'ọdụ. A chọba ahụ anaghị agwụ n'akpa nwa dibịa. Onye hụrụ ugo jaa ya mma maka na anaghị ahụ ugo kwa daa. Nwata a kwọ n'azụ amaghị na ije dị ụfụ. Agadi nwaanyị hụrụ ebe ọkụ gbara ịkpa. Ọ na-abụ agadi nwaanyị hụ ebe ọkụ gbara ịkpa, mamịrị akpaba ya. Aka jide eze udele, o kwuo mmụọ chiri ya eze. Atụrụ na-arọ nrọ ebe o yi akpụkpọ agụ bụ nrọ ọnwụ ya. Ụtara dara n'ala aghaghị ibute aja. Ọ bụ ile ọma ka ejule ji aga n'ogwu. Ọkụkọ chịrị ụmụ, ọ chịla ekwulekwu. Okokporo na-asị ka a chọbara ya nwaanyị nke taata na nke echi, onye ka ya na ya bibu na mbụ. Onye ọ nyịrị ojije, ọ gaghị anyị ya ọlịla. A gbakọọ izu ọnụ, e gbuo dike. Ihe mere onye lụrụ otu nwaanyị ejighị lụọ ọzọ bụ ya mere Okokporo anụghị ma ncha. Ewi sị na ihe mere o ji ewe ụfụ bụ maka na ihe ọsọ na-eme kwa daa. nwata tasịa akị tụfuo okwute agụrụ gụọ ya ọ chọba ya ọzọ ngwele emeghị ihe o ji bụrụ ngwele ụmụaka erie ya ụtụtụ na abalị ụkwa ruo oge ya ọ daa nwaanyị na-ebekwa ihe di ihe di ya mere ya ọ na-akọkwala ndị mmadụ nke o mere di ya maka na nwaanyị na-eche ka di ya weta ka di ya weta na-esinye ite ọkpọọ n'ọkụ anaghị akalụ onye ọrụ ma ọ bụrụ na chi ejighị onye kwere ude n'abịa esorola gbaa abịa nwanne anwụ gbatịa ya ụkwụ ka nwanne nkakwụ belata ya ọnụ ejighị okpukpe n'isi ngwere amara nke eziri ozi ọkụkọ kwaba akwa uche echebe onye ji ụgwọ esoro ụtọ ọgbọnọ alahụ n'ukwu adụ ụtụtụ emeghị ngwa ngwa ehihie eburu ya ụzọ aka mkpụmkpụ ekweghị mbe weta ihe dị n'uko onye na-achọghị ka a kpọọ ya ohu emekwala ka ohu nkịtị agbara onye ezi abụghị mmeri ori ụlọ anaghị atụ nkịta egwu ogologo okpu na-aka mma n'isi onye nwe ya anyike na-aka mma n'ụlọ onye nwe ya okokporo kwanyere onwe ya ugwu ajụọ ya maka ndị be ya maka na ụzọ dị njọ agaa ya otu ugboro adịghị anọ n'ihu ọnya egbu ijiji ji na abana anaghị azọ ihu ọba nwaanyị gbakarịa di ya n'ụzọ ụtụtụ ihe chere di ya n'ụzọ ewere ya ọ dịghị mma akpa ezughị nwa dibịa ofeke anyala abụọ mmanya ka okenye ji emo afọ mana nwata ji mmiri emo nke ya eze na eze obi ya Ugwu eze bụ ndị ọ na-achị. Nwata hụkarịa enyi nne ya, o gbuo ya mma ekwu. Oke ọfịa kaa nka, ọ ṅụba ara nwa ya. Ngwere mafee osisi, aka akpala ya. Achọba ebe nwa mkpi siri bịa ụwa, agaba ikwu nne ya.